Moni moni nde akuti ku Nigeria mtsikana uyu dzina lake Damilola Olowoya anasowa pa 4 September. Atasowa makolo ake analandira foni kunena kuti tamuba mwana wanu ngati mukumufuna mutipase 400,000 naira. Damilolayu anali ndi zaka 19 anali ku university nde makolo ake anatani anaperekadi ndalama zija anapereka anapanga transfer bwanji koma mwana wawo sanabwerebe nde ananyamuka anakachita ripoti ku polisi kunena kuti damilola wasowa sitikuziwanso kuti ali kuti koma anthu anatichita contact akuti ampanda- ampanga kidnap kenako analandiranso message ina kunena kuti ngati mukumfuna damilola mutipase 10 million naira nde apolisi anakwanitsa kuipanga trace kuipanga track phone ija mpakana kukapeza kumene kunali munthu amene amatumiza ma message nde anamugwira anali mnyamata uyu akuti dzina lake Jeremiah Paul Jeremiah nayenso student wa zaka 20 kumufunsa kuti chikuchitika nchani chifukwa chani kutumiza ma message kunena kuti wamuba munthu ndipo munthuyodi wasowa atampanikiza apolisi muja anaululadi kunena kuti okay chabwino ndamupha ndikutani ndikuwatenga apolisi kukalozera pomwe wamkwirira apolisi kumfunsa tsono wampheranji akuti yayi iye kumati chomwe ndamphera ndichonena kuti anandizindikira kuti anandionapo nde sindimafuna kuti anditani andidziwe kuti ine ndi amene ndikubera ndalama kudzera mwa makolo ake koma apolisi atafukula nkupeza thupi la Do- damilola anadabwa kunena kuti munthu wachosedwa ziwalo anchosa lilime anchosa mapapo chiwindi maso nde pamene nkhani inasintha kuti no no no no chimene wamuchosera munthu ziwalo nchani mpamenetu Jeremiahyo anayamba kuulula kuti iyayi ndinapeza sing'anga pa tiktok nde tinamuuza kuti tikufuna kulemera nde sing'angayo anauza kuti akuyenera kupanga matsenga kaya amati ma money ritual amazikonda ku nigerias nde njira yake inali yoti atenge ziwalo za mtsikana nde akuti iyeyo anali ku- amayenda kumasakasaka munthu onena kuti amutani amuphe anchose ziwalo anangopeza kuti wamuona damilolayo akuyenda zake kunsika basi ati anamuthamangira damilola uja kukhala ngati kuti akumufuna tandipase namba yako damilola kupereka namba yake basi kumuimbira foni kumuuza kuti ata tiye tikumane munthu oti sakumuziwa damilola ujadi anapita kukakumana naye nde akuti anamugulira sprite koma mu sprite mo anathiramo mankhwala nkumpasa kuti imwa sprite iyo iye ujadi kutani kumwa sprite damilola uja kenako akumuuza kuti tiye ku- kwathu damilola ujadi kuvomera kumatani kumulondola mnyamata uja oti sakumuziwa akuti amaona ngati akumufuna kuti chikhala chibwezi mpamene amakafika kumbali kum- kwina kwake ku- kuzima building zosamaliza kumanga basi ndi mankhwala anamwa aja basi kumuona kuti wafowoka basi mpamene wampanga strangle kumupha basi ati kumad, basi kumadikirira akuti sing'anga uja atumiza wa taxi wa taxi atabwera ndi chimpeni chake kuzampasira ndani kuzampasira jeremaya basi jeremaya ntumpha amene wamuduladula ziwalo akuti afuna apangire chani ma ritual kuti alemere nde imagine mtsikana waphedwa just like that ndi anthu osadziwa ungokumana ndi munthu umpasa namba nkumulondola mpakana ukaphedwa jeremaya wanena kuti ntangomuona ndinachita kusankhiratu kuti munthu amene nditamchotse ziwalo ndi uyo ndi uyu koma akanakhala kuti anamukana olo kunena kuti "Ah, sindingabwere kunyumba kwako ndibwera ndikakudziwa sizikanatani sizikanachitika nzomvetsa chisoni kungofunanso kuchita highlight kuti kungofunanso kuchita highlight kuti anthuni tiyeni tizisamala kunja kuno kwaopsa anthu ngoopsa ndipo akupanga zoopsa anthu ali nzikhulupiriro zosiyanasiyana zonena kuti zimaphatikizana ndi kuvulaza miyoyo ya anthu zikomo kwambiri